Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị daalụ nụ anyị ji ụba ekene na-ebutere unu n'oge awa onye mụ na ya nọ bụ nwoke ọma Zengemi anyị nọ n'obodo Dubai ee nwoke ọma nwoke Igbo
nwafọ ị bụ ezigbo nwafọ Igbo nwafọ Igbo nwa otu nwa otu Ọnịcha
mana obodo gị bụ Umuchu ọkwa ya onye Umuchu ka m bụ yeah, nke dị na okpuru ọchịchị Agụata na Anambra steeti ọ dị mma nwoke ọma kedu ihe ị nwere ike ikwu gbasara obodo a bụ Dubai obodo a bụ Dubai amaka ọ mara mma rie nne um, n'obodo a ka ị ga-afụ ndị na-achị achị a na-akpọ sheiks um, ọ na-egosi na ha hụrụ ndị ha na-achị n'anya nke dum um, obodo a amaka ndị a na-akpọgasị investors na-ebute ego ha dum wee wee na-asụnye n'obodo a nke a bụ nsụnye ka a na-asụnye ọ bụ na i legharịa anya ọfụma ị ga-afụgasị ọmarịcha ụnọ a na-akpọgasị skyscraper otu a ka e si arụ ụnọ anụnwa otu a ka e si arụ ya ebe anụnwa ụnọ niile anụnwa ị fụrụ e ji e ji lift wee na-agbago ha ncha niile maka ha ncha niile etoka na na họteelụ anyị nọrọ
họteelụ anyị nọrọ na mbụ na họteelụ nke anyị nọrọ na mbụ anyị nọcha na na floor nke bụ um, iri na abụọ ebe a ka anyị nọ wee na-afụgasị ihe na-eme n'obodo so obodo a amaka alakịkwanụ m na anyị bịara ebe a nnukwu anwụ na-acha ebe a maka ebe anụnwa bụbu desert ka ọ bụbu um, tupu ha mebe ụmụ ihe tourism a ha na-eme so obodo a amaka rie nne and adịkwanụ m obi na-asọ m ụsọ aṅụrị na mụ na ugo chara acha nọ ebe a ọ dị mma ọ sị na obi dị ya ah, anyị na-asụ igbo na ya na ugo chara acha nọ ebe a bikonụ ndị ọma na-ege anyị ntị nagidenụ etu o si agwakọrịta asụsụ bekee na igbo ọnụ nagidenụ ya ee ọ dị mma nwoke ọma ezigbo nwa afọ Igbo kedu ihe ị nwere ike ikwu iji Naijiria bụ obodo anyị tinyere Dubai ị nwere ike ee ịkọwapụta n'uche nke gị dị gị ka Naijiria nwere ike ịdị ka Dubai ma ọ bụrụ na a hazie ya nke ọma ọ bụrụ na i nee anya n'afọ 1965 mm-hmm. maybe give or take mgbe ahụ ka Dubai fụrụ um, oil n'obodo a and mgbe ahụ ka um, ndị ọchịchị ha bidoro gaba na mba ọzọ dị iche iche ihe dịka UK na US wee na-amụta ka e si arụ obodo ọ ya nwa bụ ihe mere obodo anụnwa ji wee maa mma rinne um, ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrọ ma chineke agọzi obodo anyị bụ naijiria chineke gọziri anyị rinne nke ukwuu mana anyị need ịmụta kedu ihe ndị nọ n'obodo a bụ dubai mego ha ji wee mee obodo ha ọ maa mma otu anụnwa anyị si wee fụ ya anyị need ịbịa ebe a mụta ihe mụta ihe otu otu abụọ wee naghachi n'obodo anyị bụ naijiria wee mepee obodo anyị ka ọ dị otu a ọ bụrụ ma naijiria nwere ike ịdịnwu otu a azịza m bụ ee na naijiria ga-adịnwu otu a mana anyị need anyị sọpozuru inweta leaders ndị ọchịchị hụrụ ndị Nigerians n'anya wee ghọtakwa na e need ị na-asụnye e need ị na-asụnye ego naijiria ka ọ na-abanye na economy nke bụ naijiria ka naijiria wee makwanụ mma wee na um, attract investors like otu a Dubai sikwe na-eme attract investors ọ dị mma ị zara nke ọma ya bụ na ọ bụrụ na aghọtara m ihe ị kọwara nke ọma ị na-ekwu na ihe a bụ n'aka ndị ọchịchị ka ọ dị ịtụgharị obodo anyị bụ naijiria ka o nwere ike ịbụ obodo mepere emepe dịkwa ka dubai
oh, ọ dị mma unu anụlanụ ihe nwoke ọma kwuru anyị na-ele anya n'aka ndị na-achị obodo anyị bụ naijiria ka ha nwee ike kunie n'ụra mebe ihe ha kwesịrị ime ka ha hapụ ị na-ekporo ego niile na-asụnye n'akpa ha ka ha jiri ego naijiria na-emepụta ihe ka obodo anyị dịkwanụ mma na mmanụ anụnwa a hụkwa na dubai nyere aka o ji wee mepee bụrụ obodo a na-abịa ekiri ekiri etu a anyị nwekwaranụ mmanụ ahụ n'obodo anyị bụ naijiria ọ dịkwa ka a na-achọ ịrọ ịhọpụta eh, onye ọchịchị ọzọ biko ana m arịọ unu ka anya saa onye ọbụla unu mara onye ọ dị unu ka ọ ya nwere ikike idozi naijiria biko tụnyerenụ onye ahụ hapụnụ ndị na-ekere unu ego ndị nọgo n'ọchịchị kemgbe makwana kemgbe a mụrụ m kemgbe m mara ya o nweela ọtụtụ ndị mpa mmadụ nọ n'ọchịchị ha anaghị arịtu arịtu mgbe oge ọbụla ha nọ n'ọchịchị mgbe ọbụla ha nọ n'ọchịchị ike a na-agwụkwadị ha ha sigodo n'akụkụ ha kpumie n'akụkụ gagodo otu ebe ka ndị ma ihe ekwe na-akụ n'ịhazi obodo ka ha bịa nyere aka hazie naijiria ya bụ biko dịka ị na-eje ituli aka n'ịhọpụta onye ga-achị naijiria biko anya saa anya saa jiri uche gị o ọ dị mma ka anyị jee ebe anyị ga-eje ee eh, mee ihe n'ọnụ na agụụ abịala
daalụnụ daalụnụ ndị be anyị ekene m unu